Amara m na ọtụtụ n'ime anyị na-anụ maka gwogwogwongwo mana anyị amaghị tịtị na rịrị mere n'ime ya bụ akụkọ nke Mike Ejeagha jiri gụọrọ anyị egwu. Sonyere m taa, gee ntị nke ọma ka ị ghọta ihe megasịrị n'ime ya bụ akụkọ n'otu obodo e nwere otu eze bụ sọ mma ndị obodo na-akwanyere ya ugwu nke ukwuu n'ihi na nwoke a bụ ọkụrụ ọkarịsịa o wee mụta otu nwa agbọghọ bitụrụ mma aka chai ị fụ nwatakịrị a ọ bụ elelebe eje ọrụ nwata bụ akwa nwa di nke izizi bịara nwa ọ jụ nke abụọ wee bịakwa nwa sị mba o na ya ma nlụkwa hmm. nke atọ wee ji isi ike wee bịa nwa wee kwechiri sị na ya ma nlụkwa Hmm. nke anọ wee bịazịa ọ sị tụfịakwa na ọ gaghị eme ihe nke a wee rie nna ya bụ eze ọnụ o ruo otu ụbọchị nna ya wee kpọọ ọgbakọ ezinụlọ kpọọ ụmụnne ya kpọọ nne ya sị ya na ha bịakwa na akị na-akarịzi ọka ka a makwara ihe a ga-eme n'ihi na a sị na na ọ na-adị mma ịmalite n'ụtụtụ tụtụba na tupu chi ejie a mara ma a ga-atụtụju nkata Hmm. ka ha bịara ọgbakọ ahụ eze wee jụọ ada ya nwaanyị sị ya gwakene anyị ihe mere na di nke mbụ bịara ị jụ nke abụọ abịakwa i kwechiri nke atọ wee bịa ọ dị ka ọ kazi njọ wee ruo na nke ịnọ ị sị mba na ọ ma mme ka ọ jụsịrị ya ya bụ ajụjụ adaeze wee sị nna ya eze ị ga-adị ya oo mana matakwa ama na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwịị nna ya wee sị ya ee na ya ma na nke ahụ bụ eziokwu na ya gwakene ha ihe ahụ mere ede ji wee bee nwịị ọ sị ya na ugbu a ka ọ bịara na ihe bụ isi sekpụ ntị ya ji wee na-ajụrụ ndị a niile na-abịa ịlụ ya bụ na ya chọrọ na onye ga-alụ ya bịawa ịlụ ya ọ kpụrụ enyi sote onwe ya n'ihi na ọ na-abịa ịlụ onye adaeze na ihe ọ ga-eji wee kpụtara enyi bụ na oge ọbụla a na-eme mmemme n'obodo ya nọrọ n'elu enyi ya bụrụ ọ nọ n'elu enyi na-akpagharị n'obodo nna ya wee sị ya nke a bụ ihe ị chọrọ ọ sị ya ee na ọ bụkwa ihe ya chọrọ na o nweghị ihe ọzọ ya chọrọ na-abụghị na onye na-abịa ga-akpụrịrị enyi wee bịa lụọ ya ebe niile dere jii n'ihi na ihe adaeze chọrọ dị ka ọ karịrị ma ọ dịkwa ka ọ gaghị ekwe omume ka a na-ekwu ya bụ ihe nwanne anyị bụ mbe ejeele okwu ya bụ nwa adaeze achụọ ya ụkwụ akpa n'anị o wee gbalaga ama m na unu mara onye mbe bụ nke ọma ọ bụ gị nwa na-ege ntị ga-agwa m onye mbe bụ ị ga-edenyere m ya n'ebe n'ọdụ ozi onye mbe bụ ihe e ji wee mara mbe nke a mere na isi ụtụtụ mbe wee kwado jewe na nke enyi ya bụ enyi mbe na enyi bụ ahụghị ebule ma si elila eze nke pụtara na ha bụ ezigbo enyi ha anaghị ahapụ onwe ha n'ihe ọbụla ha na-eme ka mbe ruru ebe ahụ enyi wee sị ya "Hmm, nke ị bịara na be m taa kee ihe na-eme udo ọ dịkwa mbe wee sị ya ma o chefugo na ndị igbo tụrụ ilu wee sị na onye bịara be mmadụ chiri ya eze nke pụtara na ọ dịghịkwa ọfere mmadụ ije be mmadụ enyi asị ya ee na ya ma na nke ahụ bụ eziokwu ọ sị ya kee ihe bukwanụ ya bịa na be ya mbe wee sị ya na ọ ma na ihe ọkụkọ bu mmiri achụ dị ya ezigbo mkpa enyi asị ya ee na ya mara nke ahụ ọ sị ya na eze sị ya bịa zie ya bụ enyi na ya na-agba ọfala ma ọfala ahụ ya bụ eze na-agba na ya chọrọ ka ya bụ enyi bụrụ enyi isi oche na ya chọrọ ka ya bụ enyi bụrụ onye isi oche na ya bụ ọfala ọ ga-agba enyi asị e eh, nke ọ bụ eziokwu sị mbe na ya kwukwoo ihe ahụ o kwuru ọzọ mbe asị ya na ya sị gị na eze sị na ọ na-agba ọfala na ọ chọrọ ka gị bụ enyi bụrụ onye isi oche na ọ gịnwa ga-awara ndị niile ga-abịa ebe ahụ ọjị ọ sị ya ee eh, ọ sị ya ee eh. hmm. enyi wee sị ya na nsogbu adịghị na nke ahụ atọ ya iche enyi wee ṅụrịsịa ṅụrị cha cha cha wee sị ya ka ha kwadowe mbe wee sị ya na ya amatakwa ama na njem ahụ bụkwa echi na ya abụkwa n'oge enyi asị ya na nsogbu adịghị na ya ga-ejikere n'oge chewe ya bụ mbe ka ọ bịa ka ha jewe enyi wee nọrọ n'uche ya na-asị na nke a mbe bịara izi ya dị ka ozi anụ ọ bụkwa eziokwu ọ sị na ya mara na mbe bụ ezigbo enyi ya na ọ gaghị atụrụ ya asị ka mbe na enyi karịsịara ya bụ ụka mbe wee bilie lawa enyi n'onwe ya ejee kwadobe ezie maka njem ha nwere ha kpebiri na ha ga-apụtakwa n'oge ka chi foro enyi ejikere onwe ya saa ahụ yiri ezigbo akwa nke bụ na afụgodu nwoke ekweta na ọ na-eme ka ọ kwadosiri ọ fụghọzi mbe ọ na-asị na na ya amaghọkwa mbe ka onye dị sọrọ ọnụ nke bụ na ọ na-arahụzi ụra chefuo na o nwere ebe ha kanyere na ha na-eje ọ sị ka ya chetụ n'obere mara ihe na-eme o chegide chegide ike agwụ ya o wee nọrọ ala sị na ya amaghọkwa ụdịka njem a ha na-akwadokwa ije enyi wee sị na ebe a sị na ya ga-abụ onye isi oche ka ya na-agazi oge dị etu ahụ ka ọ na-ekwu nke a mbe azọrọ bata wee sị ya kee kwanụ kee ihe na-emezi enyi sị ya kee ihe ọ na-emekwanụ kemgbe ụtụtụ ọkwa ọ sị na ha ga-aga n'oge na a sị na ya bụ onye isi oche mbe asị ya na ya enyekwana nsogbu na ebe onye ọsọ ruru na onye ije ga-erukwa ebe ahụ mbe asị ya mba na ọ na-adị mma mmadụ mewe ihe ọ malite ime ihe ahụ n'oge na ọ ma na ebe ha na-aga tere aka na ha kwesịrị ịga n'oge ọ sị ya na nsogbu adịrọ na ya bịa ka ha pụwa ha zọla ije ka ha na-aga ị ma na nwanne anyị bụ mbe epekanụ ma ụkwụ ya dị obere ọ naghị agasị ike enyi wee sị ya nna agasịwe n'ike na oge adịghọkwa na oge adịghọkwa mbe wee sị ya na ọ mara na ụkwụ ya bụ enyi ka nke ya ogologo na ya biko na ọ gatụ na ya chetụ ya ka ha yikọrọ gawa ya bụ ije Hmm. enyi asị ya na ya ma nche nkwe na oge adịghọkwa Hmm. ka nke a na-eme mbe wee kpọọ enyi sị ya na ya chọrọ ịrịọ ya otu ihe na otu ihe ka ọ chọrọ ka o meere ya enyi asị ya kee ihe mbe wee sị enyi na ya chọrọ ka ya rigoro n'azụ ya bụ enyi ka ha nwee ike iru ebe ahụ ọsọ ọsọ enyi asị ya na nke ahụ abụghọnụ okwu na ya mee ọsịsọ na ya bịa rigoro ka ha jewe ejewe Hmm. ọ maghọ na o nwere ihe mbe bu n'obi ka enyi kwụrụ mbe wee n'ụkwụ tikọm tikọm o wee sị enyi "Hmm, nna ma nrigo nkwe n'azụ gị ma na ị karịrị enyi wee sị ya kee ihe ọ na-akọzi kee ihe ọ chọzi ka o mee mbe asị ya na ihe mere bụ na o nwere ụdọ ya chị na ya chere ka ya tụọ ụdọ ahụ n'olu ya ka ya jiri ụdọ ahụ rigoro n'azụ ya bụ enyi enyi asị ya na nke ọbụla ọ na-eme na ya mewe n'ọsọ na oge adịghọ enyi amaghọ na o nwere ihe mbe buuru ya n'uche mbe atụọnụ ya ụdọ n'olu rigoro n'azụ ya ha malite ije na-aga gwọm gwọm ka ọ fọrọ obere ka ha rute na be eze mbe wee welie olu

na ya ghọtazi ihe ọ na-ekwu mbe sị ya Enyi na-aga na e so gị n'azụ gwo gwo gwo ngwo. ọ bụ etu a ka nwanne anyị bụ mbe si wee ree enyi enyi ya bụ onye isi oche nke mmemme ọ bụ akụkọ a bụ isi egwu ahụ Mike Ejeagha gụọrọ anyị ya mere oge ọbụla ị na-ege ya bụ egwu gewe ntị nke ọma ka ị ghọta akụkọ so n'egwu ahụ ma marakwa ama na gị na enyi gị na-emekọ ihe ị ga-akpachapụ aka n'anya n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ bụghị etu akị ilu si ada na ntị bụ etu o si atọ n'ọnụ n'ihi na ụfọdụ na-erezi enyi ha ebe ha sịrị enyi bịa duga ha ozi ọkwa ya bụ isi akụkọ anyị daalụ isonyere anyị echefukwala itinyere anyị uche gị na ọdụ ozi asị m gị gwa m onye mbe bụ ihe eji mara mbe tinyere m ya n'ọdụ ozi daalụ ka ọ dị ma emesịa